zaka folo zapitazi takhala tikumvetsera limodzi komanso kutsikiridwa ndi mzimu woyera kukambirana za mmene tiyenera kutumikira ngati mpingo kuno ku malawi kuno ku Archdiocese zaka zobwerazi komanso takhala tikuona zimene zikusowekera mu mpingo kuti kodi tichite bwanji pofuna kumanga mpingo olimba makamaka kutumikira anthu kuwathandiza kuti amve uthenga wabwino alandire maphunzitso owasintha moyo wawo komanso alandire chipulumutso komanso kuti tipange bwanji pofuna kupititsa patsogolo utumiki wathu pophunzitsa ana athu kusukulu komanso kuthandiza amene akudwala pakuwachiza kuzipatala komanso kuthandiza amene akuvutika m'magawo osiyanasiyana nchifukwa chake pofuna kuti titumikire bwino kutsogolo kuno ngati mpingo kuno ku Malawi komanso Archdiocese ya Lilongwe kuno ku Lilongwe tamva malangizo amene akhristu mwatipatsa kuti pofuna kuti tilimbikire kuphunzitsa anthu tilimbikire kutsekula mapalishi ndi kumanga sukulu komanso kukonza zipatala zathu pa nthawi yomweyonso tamva ulangizi wanu woti tilimbikire pa nkhani ya kudzidalira makamaka tsopano pakukhazikitsa thumba lapadera losungira ndalama mpaka muyaya ndiye kuno ku Archdiocese ya Lilongwe pa 25 July pano tikukhazikitsa thumba losunga ndalama mpaka muyaya. Thumba lokhalitsa limeneli tifuna kuti ifeyo Akhristu tonsefe komanso anthu akufuna kwabwino makamaka amene tidziwa kuti amadziwa kuti mpingo wa Katolika umathandiza, unawaphunzitsa, umaphunzitsa, umachiza anthu komanso umathandiza kuti anthu achoke mu umphawi. ndi kupitiriza kuthandizana ndi boma kumanga dziko. Tikufuna kuti tithandizane kupereka nsembe zathu za ndalama ku thumba limeneli. Chuma chimenechi tikachipereka ku thumba limeneli lokhalitsa, thumba losungira ndalama la Tiyende Limodzi Foundation Endowment Fund, thumba lokhalitsa. Tikapereka ndalama kumeneko, ndiye kuti ndalama zimenezi zithandiza kuti timange Ufumu wa Mulungu zaka zobwerazo. tisinthe e, miyoyo ya ana athu zaka zimene zikubwerazo komanso tichiritse anthu ambiri e, zaka zikubwerazo komanso mukapereka nsembe imeneyi imene tofuna kuti mupereke ngati gawo limodzi la kukonda mulungu komanso kukonda dziko la malawi ndi dziko lapansi mukapereka ndiye kuti inunso mwapereka chuma chimenechi kwa muyaya chifukwa ndalama imeneyi isungidwa mpaka muyaya mpaka kalekale ngakhale mudzafe ndalama imeneyi idzapita kugwira ntchito kumanga ufumu wa mulungu ndiye tikupemphani kuti tiyeni tigwirane manja popereka nsembe zathu popereka ndalama imeneyi mwachikondi mofuna kuti tithandize ana athu, tithandize mpingo, tithandize dziko kuti lipite patsogolo. Ndi endowment fund, thumba lokhalitsa limene losungira ndalama ndi lobweretsa madalitso ku dziko la Malawi, madalitso kwa inu komanso madalitso kwa amene akubwera mtsogolo muno. Chopereka chanu chisintha miyoyo ya anthu ambiri ndi dziko la Malawi kutsogolo kunoko. Ambuye akudalitseni pomvetsera komanso popanga chiganizo kuti muthandize kupereka zimene muli nazo ngakhale tili ndi zochepa koma tiperekebe kuti tithandize mpingo wathu komanso tithandize ntchito zomanga ufumu wa mulungu komanso ntchito zotukula dziko la malawi